Wazifumu wa wazifumu lero ndabwera ndi update yokhuzana ndi nkhani ya Nelson, Nelson wanditumizila message pa whatsapp message yake ndi iyi. Ayi video ija yapanga trend komanso anthu ambiri ayi- anthu ambiri ayimvera lero komanso anthu akuluakulu alowereranso andipasa nzeru etu mene nkhani ija iyi yafika kwa akuluakulu kwambiri ndipo nkhani ija pano pa yenda yenda konse ngakhale apongozi anga inakapeza apongozi anga padakali pano pa eti kumuzi kwasowa eyetu kuchita manyazi tu eti osakhala bwino ndi ndikuthokoza kwambiri ya nde Apapa ine kwanga ndimafuna ndikuthandizeni kwa inuyo pokuthokozani ndiye sindikuziwa kuti ningakuthandizeni motani pakutengera kuno ndi ku joni kulibe airtel money sindikuziwa kuti mm, timakhala ngati motani Ah, monga mukudziwa azifumu sinimalanda ndrama nde zimene mukuyenera kupanga nchimodzimodzinso mmene munapangira poyamba muja sipoyamba kuti ndikupangireni post video yanu munathandiza munthu wovutika mmodzi ndapapanso mungathe kuthandiza munthu wovutika ndama imene mumafuna mutipatse mungathe kugwisa ntchito kuthandiza munthu wovutikayo mu dzina langa okay okay okay ndakuva ndakuva sono zina lanu pompatsapo ndikanene kuti ndani pakapezeka pandakuti ndikapasa mwachizukeni ndi mmalawi Ayise mwali wanga tazuka muno kale ndipasa ano mmalawi yetu kuti ndithu kuti pazimenezizi ndithu mupitilize
yetu Nde nditava zimene anakamba Nelson mu voice note imeneyi zinandikhuza kwambiri ndizimene zandipangitsa kuti ndipange video imeneyi chifukwa chakuti ndakhala ndikupanga post nkhani za anthu palibe munthu amene anabwerako kuzandiuza kuti azifumu video ija yapita patali ndathokoza komano ndikupangireni chani palibe oyamba ndi Nelson chifukwa chakuti Nelson amafuna andipase ndrama izizi zikutanthauza kuti Nelson ndi munthu wamtima wabwino kwambiri nde anthu amene ndakhala ndikuwapangira post nkhani zawo sanabwereko kuzandithokoza chonchi uyuyu ndi oyamba ambiri ndimawalipiritsa ok mukufuna ndipange post nkhani yanu thandizani munthu mmodzi ovutika akangothandiza ndimapanga post samabweraso ena amangobwera aa azifumu nkhani ija anthu ambiri ayivera zikomo kwambiri koma sanandiuzeko zothandizaso munthu wina ovutika kapena zonditumizira ine ndalama nde mpoti ineyo ndalama sindimalandira kwa munthu nkaona ndamuuza Nelson thandizaso ovutika chimodzimodzi mmene unapangira poyamba. Akuluakulu, umene nde ndi mtima, ndipo ndikupempha kwa Mulungu amene m'mampembedza ine kuti azimuteteza Nelson. Ndipo ndikupempha kuti Mulungu azimpatsa madalitso ochuluka Nelson. Ndi munthu wabwino kwambiri. Ngakhale nzake John atampanga chipongwe, iyeyo so sanaganize zomupanga chipongwe John. Anthu a mtima ongati wa Nelson ndosowa ndipo apongozi akewa aluza mzimu wabwino ndipo mkazi wakeyu waluza mzimu wabwino kwina kulikonse kumene aliko aona zotsatira zake timanena kuti nthawi ndi imene imakamba avutika mpakana phu palibe chimene achipeze pali anthu ena ake mmapita kuma comment section kumandifunsa e achimwene mumwa chani ine sindifuna chakumwa chanu ndikufuna inuyo muthandize munthu mu dzina la azifumu Ndi apopo mwandimwesa. Ndi apopo ndizakunyadirani kwambiri Ya anthu ena ake mumalemba kuma comment achimwene eh ndinu anzeru mumwa chani eh achimwene eh mukamba zoona mumwa chani sindikufuna chakumwa chanu koma ndufuna inuyo muthandize munthu mmodzi ovutika muzina la azifumu ndikuti apopo mwandimwesa nde akuluakulu osamandifunsa kuti mumwa chani muzingowathandiza muzina la azifumu nkubwera kwa ine azifumu ndathandiza munthu muzina lanu ndizikhala osangalala kwambiri